Bwampini mutu 4 Litsipa ku busa Kutheradi kudali chimwemwe cha malipenga, nako kusachokeka kudali ufulu wokhawokha. Zimeze ndi anthu ake sadaleke kuthokoza Ndomondo chifukwa cha zonse zidayenda mwakanso. Ngakhale kudali chimwemwe chotere, M'dera lina, kumene kudali anthu a mtundu wina, nawonso anthu aluso, koma pang'ono, sadali osangalala kwenikweni. Kwenikweninso mtunduwu udali wopanda msangala, ofuna kutsutsula-tsutsula ena apachilonda. Mtunduwu unkatchedwa Agangire. Mfumu yawo idali Gangire amene. Mfumuyi idali yokalamba koma yanzeru, Munthutu akakalamba nthawi zina amatayirira zinthu zina. Ana ake ndiye ankangokhala ngati alowa kale ufumu. Gangire adali ndi ana ake aamuna awiri, Litsipa ndi Utwa. Woyamba ndiye adali wamkulupo. Iyeyo ankakonda kumuwetetsa ng'ombe ndi zifuyo zina. Wamng'onoyo, Utwa, popeza kuti adali ngati chitsirizira, ankakhala kumudzi kusangalatsa ukalamba wa atate ake. Komatu adali ndi mphamvu zambiri. Tsiku lina Litsipa atapita ku ubusa, iye mbuzi zake adangozisiya pa msipu wambiri. Iye adafuna mthunzi pena, nakhala pansi. Akuzikhalira choncho, akuganiza zake, chinthu china chidamdabwitsa. Kudalibe mitambo konse, koma mwadzidzidzi, padaoneka mitambo itatu yoyera, chakum'mawa, youluka ndi liwiro. Posakhalitsa adaionera chapafupi, kenako adangoona kuti ndi anthu atatu aimirira pafupi naye, anthu ovala zonyezimira ngati dzuwa, nkhope ngati makanda, okongola kosasimbika.

kwina takukonda ndipo tabwera ndi mphatso. Utchule ndani mwa ife ali wokongola? Ameneyo ndi yemwe ati akupatse mphatsoyo. Komatu pamenepa uyenera kuganiza bwino. Ukatchula ine, ndikupatsa mphamvu zopambana aliyense amene amamwa madzi. Ine ndidzakupatsa luso loimba mngoli. kusemasema ndi kujambula. Mwini wa zopangapanga zonse udzakhala iwe. Ukanditchula ine, udzakwata mkazi amene ali wokongola mwa atsikana onse a ana a anthu. Pamenepo mwana wa mnyamata adavutika ndi maganizo. Zimenezi sizinali zakutulo, koma zoonadi. Mphamvu adali nazo, koma m'pang'ono. Ana anzake adamukanika kale, lero adali ndi mwayi wopeza mphamvu zowonjezera zomenyera ndiponso tsopano, ndi akuluakulu omwe sadakamuopsanso. Kwinaku adasirira zoimba ndi zopangapanga. Iye mwana wa mfumu akadatha kuvinitsa ndi akambuku omwe tsopano ndi nyimbo zake zotsekemera. Atate ake adakawapangira mipando, matebulo ndi mabedi omwe. Litsipa mbiri yake idakamveka ponse. Koma ganizo la mtsikana wokongola koposa azimayi ndi atsikana onse apansi pano lidamkondweretsa kwambiri. Sadatayenso nthawi posankha, adaweramira ching'aning'ani. namutchula mfumu ya anthu okongola onse. Azimu nthawi yomweyo sadachedwenso. Ching'aning'ani yekha adatsalira namfotokozera bwino za mtsikanayo. Dzina lake Namadanitsa. Adali kukhala m'dziko la Angitau ndi Ndaziona, mng'ono wake wa Zimeze.